Bi ye taratadon ye marisikalo tile tan san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ bamakɔ News TV jabaranin filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni se telimaw kɛnɛ kan kunnafoni daminɛna kunnafonidila min bɛ yen n'a tɔgɔ ye ko Yusufu Sisoko ni directeur de publication don Alternance ale kunnafonidiso la ale kɔni jɔra kununko ntɛnɛndon marisikalo tile kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ kiritigɛlamaw ɲɛkɔrɔ n'o ye pôle national de lutte contre la cybercriminalité ye a jirala k'a fɔ ko san duuru kaso datugulen o dara ale kunna ani a bɛ san tan kɛ a tɛ kunnafoni di baara kɛ kiritigɛso in kɔni ye ko in jaabi bila ka marisikalo tile mugan ni saba san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ o don kɔnɔ halisa an bɛ to ni mali kunnafoniyaw ye Nin y'a siɲɛ bi duuru ni wolonwulanan ye ayiwa jɛrɛ min ni o bɛ farafinna tilebiyanfan tɔn min bɛ yen nɔ n'a a ɲɛsinnen don wariko ma n'o ye UEMOA ye ale ka jɛrɛ min bɛ to ka kɛ u k'a ma ko session ordinaire ale tako bi duuru ni wolonwulanan baaraw sera ka kɛ marisikalo in tile kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ an ka dunanjigiso min bɛ yen nɔ n'a tɔgɔ ye ko hôtel Azalaï bamakɔ yan nɔ mali minisiri min bɛ n'o bɛ an ka kɛnɛyako ani buran hadamadenya sabatili ɲuman eh, kunna kolonɛli Asa Bajalo Ture ko wa min ye tɛnɛndon ye marisikalo tile kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ ayiwa a ye maa dɔw bisimila n'o ye ayiwa lafasalikulu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sinapro ani eh, sinafarm minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ dɔgɔtɔrɔ ani minnu bɛ furafeerelaw olu ko fɔ olu ka baarakɛlaw lafasalikulu olu de bisimilala minisiri fɛ min b'an ka kɛnɛyako kunna kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ an bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔna na min ye faransi jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye n'o ye Nicolas Sarkozy ye ale kɔni bɛ kaso la nin wagati in na kalo wɔɔrɔ de dara a kunna k'a datugu pewu kaso la a tɛ bɔ fewu ɔ a na kɛ kalo wɔɔrɔ in sera a dan na ka ban nka ko min ye ayiwa kaso in ye a bɛ se ka kurakuraya kuma bɛ u ko min ma affaire Bygmalion farikolo ɲɛnajɛ siratigɛ la farafinna dolantan kulu ɲɛnabɔba n'o ye CAF ye a y'a lase k'a fɔ min ye farafinna eh, dolantan min n'o ye musolakaw ka eh, dolantan ye o min kun bolodalen bɛ nin sen in kɔnɔna na san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ marisikalo la eh, Maroc jamana kan ko a bɔra a dɔgɔ kɔrɔ ayiwa dolantan in eh, kɔni bilalen bɛ ka min ye juyekalo eh, natɔ in tile mugan ni duuru ka taga bila utukalo tile tan ni wɔɔrɔ la san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Gana jamana ye damakasili sɛbɛn dɔ don min ye diɲɛ tɔnba ale yɔrɔ la n'o ye ONU ye k'a yira k'a fɔ ko min ye mugu dɔ ye n'o ye misili ye k'o ye u ka kɛlɛkɛcɛ dɔw sɔrɔ Liban jamana kan awa a na kɛ nin ma bɛn gana jamana ma Gana jamana filɛ nin ye ka min ye e damakasili sɛbɛn don diɲɛ tɔnba o yɔrɔ la walasa min filɛ nin ye ka ɲɛsin u ka eh, kɛlɛcɛw ma awa a juru bɛ se ka sara cogoya min na ne de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don na nataw la